Salli ala rasulil karim. Su in na a bɛnna le 8 de mois. N'o ye 8 mars ye an tilala an b'o de la troisième mois 2021 a bɛnna dugu min wajulu ma o de ye kojinɛ a fɔ cogo ɲɛna wa ayiwa an b'an ka foli ɲɛsin yan dugutigi ma kojinɛ dugutigi an b'a fo ani an ka sijɛ minnu bi yan an ka maabaw ah. an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka dugaw kɛrɛnkɛrɛn u ye ka tila ka dugaw ɲini u fɛ an ka dugu n'a bɛ fɔ dɔw ma jamanatigiw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn mm. k'an ka alimamiw fo k'u barika da k'u waleɲuman dɔn ani u ka nayibuw an'an ka misiri weelelaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka dugaw kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ an ka zenɛsi ɲɛmɔgɔ ye an'a ka zenɛsiw ka dugaw k'an ka muso kuntigi ye an'a ka musow a ɲini ala fɛ n'an ye hɛrɛ sɔrɔ dugu in kɔnɔ ala k'o jiidi n'an ye tɔɔrɔ sɔrɔ yarabi ala k'a falen ka kɛ hɛrɛ ye silamɛya ala k'a dɛmɛ yan a dɛmɛbagaw ala k'u dɛmɛ ala k'o k'an ye ala kira bonya kama ala k'o k'an ye kuranɛ bonya kama salli ala rasulil karim n'an bɔra yen an bɛ foli ɲɛsin nabagaw ma minnu ye nin kɛnɛ in sɔrɔ n y'o f'i ye ka kɔrɔ ka ye waajulu kɛnɛ kan i ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ siɲɛ kelen o ye dalilu ye jɔn bolo lahara i bɛ se ka min mɔgɔw bɛ yen bɛ ala k'u da ala m'a latigɛ hali siɲɛ kelen olu ka sigi wajulu kɛnɛ kan dɔw ye san bi seegin kɛ yan dɔw san kɛmɛ ka sa ala ma sɔn sew u ka sigi wajulu kɛnɛ kan a ma kɛ ala de sɔnna bi anw bɛ sigi a kan wa an yɛrɛ de b'a labɛn k'an ka nafolo don a la k'an farikolo don a la Ah, ye wajulu mɛ ni kunna ka di kana to a kan kɔ kuranɛ de ko ten wa yatajannabuha el ashka kunango ale de b'a yɔrɔ janya wajulu yɔrɔ la n'i y'a ye wajulu man di ni o ni ye hali n'a bi mɔgɔw seli kunango don o la an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye minnu ye nin kɛnɛ in seereya k'a ɲini ala fɛ an bɔlen kɔ yan kunkolo o kunkolo bi yan ani minnu tɛ yan luzura kama ala kana an dɛsɛ yarabi ala kana kunango bɔ an na ala kana an yɛrɛ kɛ kunango ye n'an bɔra yan k'an bolo don baara o baara la sirifow kama ala k'o ɲɛ an bolo ala k'o ka ɲɛ ala kiraba bonya kama kuranɛ barika kama sɔlala rasulil karim n'an bɔra yen an b'an ka foli ɲɛsin jamiyatu ansaridini ma mm. n'i y'a mɛn gɔngɔn duuru in dɔrɔn fila de bɛ dugu ma mm. diinɛ baara la bi ansaruw kan ka fo ka daminɛ an ka biro international n'o ye seya ani kabine ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ala sɔnna bi a ɲɛmɔgɔya kalifalen don sakɔ de ma o b'aw fɛ kɔdiwari yan nasonali minnu bɛ a bolo n'a bɛ fɔ o ma ko olu bɛ kɛ ɛntɛrinasonali ye o ye jamana bi saba ani jamana seegin kɔdiwari bɛ a la kɔdiwari ɲɔgɔnna kɔdiwari ɲɔgɔnna o bi saba ani seegin minnu rekuninen don n'u bɛ baara kɛ ansaru international kɔnɔ ɔ nka diɲɛ continent na ansaru bɛ fan bɛɛ fɛ an b'a bɛɛ fo su in na k'a bɛɛ waleɲuman dɔn ka foli ɲɛsin ansaru ma an bɛ national min kɔnɔ o Côte d'Ivoire national o ɲɛmɔgɔya kalifalen bɛ Sakɔ ma toujours a n'a ka bureau an b'u fo k'u waleɲuman dɔn a ka federasɔnw ni olu tilatilalen don komi an ka baara a yɛrɛ b'a classement ɲɛ dɔn federasɔn mugan o de b'a kɔnɔ o federasɔn mugan in na an bɛ federasɔn min kɔnɔ o de ye Abengourou ta ye tɔgɔnin min bɛ d'a kan a fɔ man di ɔ ko Indénié-Djuablin a fɔ man di koyi n'i ma dumuni yɛrɛ kɛ k'i fa ale fɔli man nɔgɔ n ye tɔ ninnu bɛɛ maîtriser fo ale o la nin kan ka kɛ anw ka fédération naaninan ye an donnen yan an ye tile mugan kɛ tile mugan ni kelen kɛ Korhogo ka waajuli mugan kɛ yen ka conférence bi saba ani wolonfila kɛ ka taa nord-ouest la ka waajuli kɔnɔntɔn kɔnfɛransi kɔnɔntɔn kɛ yen ka na buwake wajulu duuru kɔnfɛransi saba ka sɔrɔ ka na aw fɛ su in na kan ka kɛ aw ka wajulu sabanan ye an ye kɔnfɛransi fila kɛ kaban o la an b'a ka federasɔn saba de don an b'a ka federasɔn ɲɛmɔgɔ fo n'o ye sise ye ismail sise an b'a fo ala ye baara in kalifa ale ma bi a b'a ka waati k'a la a fɔra dɔ kɔ dɔ bɛ fɔ a kɔ ɔ nka waati min n'ale b'o la an bɛ dugawu kɛ o waati in ala k'o ɲɛ a bolo ɔ a bɛ ɲɛ ni an kelen kelenna de ye bɛɛ de b'i kɔnɔna jɛya baara in ka ɲɛ nka aw ka federasɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la aw ka pozisɔn ɲina san tɛmɛnen na a ye tɛgɛrɛ ma fɔ a ye ee an n'o sɔn fɔ bi diɲɛ bɛɛ n'o mɛn a bɛ faamu minnu bɛ k'an suivre an ka page kan page alahaji seyidi ibrahim jalo fesibuku sanfɛ ani an ka telegaramu sanfɛ ɔ an n'a lase mɔgɔw ma k'a fɔ salon a kɛra dɛriɲɛ ye ɛ an n'o lase dɛ furu n'a kun kɛra premier an kun b'o fɔ nka salon aw de kɛra federation mugan dɛriɲɛ ye tɔndenw de y'a kɛ perezidanti ti fɛ ala a ɲɛ ni ɲɛ ka bɛn n ɲɛ nin kelen ni fɔ koyi diɲɛ bɛɛ de bɛ nin filɛ an bɛ alako baara min na ɲɔgɔndan de don n'i ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔndan na duuru fɔlɔ kana b'o kɔnɔ fɔlɔ filanan sabanan naaninan duurunan n'i kɔni bɔra o kɔnɔ dɔrɔn i kumaselen ka ju fɛ ka taa ɲɔgɔndan min bɛ kɛ yan maa maa y'i da diɲɛ kɔnɔ yan lahara a b'i surunali don wulibali don dɛ o la ansaruya baara an ka bɛnkanw na internationali ka kota min bɛ yen ni o bɛ kɛ ka ansaruya baara kɛ salon aw de kɛra dɛriɲɛ ye ɔ ɲinan an tɛna filɛ kun n'a kɔni kɛra dɛriɲɛ ye ɲinan a tɛ nɔgɔya dɛ a tɛ nɔgɔya sabu perezidan kelen mana wari sara karamɔgɔw k'a sara ɛɛ a tɔgɔ ye di section biro k'a sara federation biro k'a sara ɛɛ sous section biro k'a sara tɔnden minnu bɛ yen n'olu ma jɔ ka ko in yɛrɛ ta a mɛn a tɛ taa yɔrɔ si. ɔ dogodogonin dun t'a la diinɛ baara bi kɛ ni nafolo de ye sabu i bɛ naganaga kan dɔ mɛn n'i y'a ye an bɛ to ka kuma ninnu fɔ an bɛ fɛ ka faamu dɔ di mɔgɔ dɔw ko ko diinɛ ma se waribɔ la o faamu de bɛ dɔw la n'i y'a mɛn mɔgɔ da na a tigi kalannen don kafiri don ko ne de ko ten ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ dɔ dɔn ala ka kuranɛ na k'a fɔ diinɛ ma se waribɔ la ala jugu don kafiri don a bɛ fɛ ka silamɛya de da k'o kantigɛ ka kafiriya kɔrɔta ala ko a ye diinɛ dɛmɛ ni ni nafolo a aya tan de bɛ kuranɛ kɔnɔ kɔnɔntɔn daminɛna ni wari ye kelen de daminɛna ni ni ye kelen pewu o de daminɛna ni ni ye o de la mufasirunaw ko mɔgɔ ka nafolo ko o de ka di i ye ka tɛmɛ i ni kan islamiya ma se wari bɔ la jɛnɛya kɔni sera a la ka muso jɛnɛya ka wari d'a ma k'i ka janɛmɛ jɔ o kɔni sera o la a bɛ faamu wa o kuma na anw ta in sera a la an nana yan dugu kɔnɔ yan an donna mɔbili minnu kɔnɔ ka na yan tubabuw y'a dilan a bɛ nin jɔn na dɔw de ka wari donna na an filɛ ka kuma mikoro min na dɔw de y'a san an tila wa ka wajulu su n y'o de fɔ a ye an balimakɛ ni ale bɛ ginɛ ekɔtɔriyali ni tumani kɔnɛ yen wajulukɛla don ale de ye ginɛ ekɔtɔriyali bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a tɔndenw kɛ kelen ye a n'a karamɔgɔ ɲɔgɔnw bɛɛ ni kelenya na nasɔnali jamanaw kɔnɔ ginɛ ekɔtɔriyali jatelen don nin de kama don nka ala y'a lajarabi a nana yan a ka musokɔrɔba de banana a tora o kɔrɔ yan a ma se ka segi a ka dugu ye arade ye a kɛrɛfɛ yan cɛsiri min b'a la yan nan'o de daminɛ yan nka tuma dɔw la komi aw turu ka suma wajulu yɛrɛ kɛli la kɔdiwari turu ka suma wajulu la kojugu a turu ka suma de aw ka waajulu kɛcogo a bɛ anw kɔni bana anw fɛ yen kayi ni tɔnden ni tɔnden ma waajulu lamɛn su fɛ a bɛ bana de anw de bɛ se ka tile tan ni duuru kɛ kɔsa in na yɛrɛ an bɛnna a kan an k'a kɛ ala kama an ka juma su bila tile tan ani duuru su o su waajulu bɛ yen wa a bɛɛ la organisation kelen u fari ti faga u ti décourager dɔrɔmɛ ti d'u ma
n'i y'o kɛ yan i bɛ maa ɲini yan fo ka dɛsɛ aa o de la korogo bɔ a ko ten k'u bɛ fɛ ko ka mali dan n ko bobo sogora kodiwari ka mali dan ansaruya baara la n k'o ye bobo sogolen ye a kɛ man di an tɛ k'a fɔ bara kɔnɔ n ko kɛnɛ kan ko de don n'a bɛ se sira filɛ kɛ ala k'an bɛn sababu ma ale de ye cɛsiriba kɛ yen nka nanen yan matɛrɛliw t'a bolo ka se ka baara in kɛ n y'a ɲɛfɔ a ye kunasini sufɛ an ka wajulu fɔlɔ in na an balimakɛ dɔ bɛ yen ale y'a dɔn ko minan t'a bolo a b'a jɔyɔrɔ dɔn ani nin yɛrɛ kɔnpetan min b'a la ansaruya dɛmɛni na mohamɛd sise a y'o de dɔn ka matɛrɛli dafalen san ka d'a ma miliyɔn kelen ni kɔ wajulukɛ minɛnw miliyɔn kelen ni kɔ a y'o de don a la k'a d'a ma an balimakɛ wɛrɛ bɛ yen ale y'o mɛn ko nin ye minɛnw sɔrɔ sisan moto takisi jumɛn ye minan ta ka se ka kurusi kɛ n'a ye dugu la o fana ye miliyɔn kelen ci a ma k'a ka moto takisi san a ka minɛnw k'a kɔnɔ diinɛ bɛ jɔ wari kɔ n'i y'a mɛn mɔgɔ da n'i bɛ s'a la kan'i da fiyewu ala jugu don setana ka dununfɔla don a bɛ faamu wa o la an b'aw fo ɲinan nin y'a daminɛnen de ye ɲinan les 5 premiers an b'a fɛ a ka ye o kɔnɔ o bɛ kɛ ni tɔnden bɛɛ ka lamaga de ye les 5 premiers a kana bɔ o kɔnɔ fiyewu n'a bɔra o kɔnɔ a tɛ nɔgɔya dɛ ala k'an bɛn sababu ma o la an bɛ fédération ɲɛmɔgɔ fo k'a waleɲuman dɔn ko nin y'a tɔgɔ taalen ye diɲɛ fan bɛɛ fɛ a faamuna ayiwa aw de y'a tɔgɔ in s'a ma dɛ ne tɛ dɛ ni ne kun nan'a sɔrɔ a ye bɛɛ dan n kun b'o fɔ a kumana ala k'an bɛn sababu ma an b'a ka karamɔgɔ ɲɛmɔgɔ fo n'o ye eh, konate ye ani karamɔgɔ minnu bɛ mara in kɔnɔ an bɛ bɛɛ fo olu de y'a dara da ye olu de y'a sen ye olu de y'a bolo ye olu de y'a hakilila ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'an bɛ section min yɛrɛ kɔnɔ ka section ɲɛmɔgɔ fo k'a ka sous-sectionw fo komi ne tɛ ɲɛmɔgɔ in tɔgɔ dɔn sangare an b'a fo ibrahim sangare an b'a n'a ka cɛw n'a ka musow fo k'u waleɲuman dɔn an ka sijɛ minnu bɛ yen ne yɛrɛ ka sijɛ ye modérateurya la n y'a ye yan o kɔrɔ ye cɛkɔrɔbaw bɛ sɛbɛ la yan an b'u fo diinɛ in na olu de bɛ boli nka an ɲɛ bɛ olu de la ɲɛfɛ

ka hadamadenw labɛn k'u di ala ma ka hadamadenya sinsin ka mɔgɔya sinsin ka ala ka diinɛ darapo kɔrɔta a ka ɲɛnamaya bɛnna u ma an b'a fo k'a waleɲuman dɔn le 12 a kan ka don segu mɔlidu min bɛ kɛ segu san o san n'a daminɛna le 12 a kan ka bisimila segu a kan ka wajuluba kɛ segu balɔntan terɛn na le 24 a kan ka don sikaso ka wajulu belebele fana kɛ o terɛn na so min jɔra a ye kayi o fana banna nka o baara in na an kun ye le 27 ta nka o 27 in a bɛ n'a fɔ a ma karamɔgɔ yɛrɛ kɛcogo kama le 27 ma sira sɔrɔ n'ala sɔnna kɔfɛ o fana bɛna boloda so min jɔra a ye kayi o fana ka se ka dayɛlɛn o so banna ka materiyɛli bɛɛ don a kɔnɔ ka a pari a tɔ tora jumɛn ye n'a nana a bɛ juma fɔlɔ seli misiri min kɔnɔ o betɔn kɛra kunu dimasi e ni dɔw bɛ sunɔgɔ la an kɔni an kununna mɛnna nkɛ an bɛ jugu dɔ fa ɲinan nkɛ maa o maa ko i tɛ hayidara ka hɛrɛ ye ɲinan 2021 tɛ yan jugu ni tigɛ san don e kalanden tigi kalanden tigi barika tigi ala sɔnna ka kalanden barikamaw d'a ma u bɛ ka baara barikamaw kɛ jugu ko k'a to yen i sa kuma sera a bɛ faamu wa misiri dɔ jɔlen b'a ye burukina n'i sera yen n'i tɛ hayidara fɛ dɔrɔn i bɛ sa fɔlɔ nka n'i y'i kunkolo jan ka misiri filɛ yanni i k'i kunkolo jigin i bɛ sa fɔlɔ yarɔ karamɔgɔ dɔw ye saya daminɛ an fɛ Côte d'Ivoire yan kaban dɔw ye kule daminɛ u da bɛ ɲini ka fara ala ka faamu di o la su in na ni ala sɔnna an bɛna dakuruɲɛ damadɔ di an bɛna a di min kan komi bi ye 8 mars ye o tɛ musow ka don ye wa an kɔni ma se ka tobili sɔrɔ ka sababu kɛ vayazi ye sinɔ bi an bɛɛ kun ka kan ka tobili kɛ a bɛ faamu su in na walada ayi ni maa min muso kɔni ti yan mɔnɛ b'i fa ɛ a wulibali ye dɛrɛ fo n'i y'i jigi kɛ buwakɛ siyaka ye a k'a yɛrɛ sere ka d'i ma a bɛ faamu wa musoya su in na an bɛna kuma ale kan muso yɛrɛ nafa ye jumɛn ye muso jɔyɔrɔ ye mun ye sabu 8 mars ye u ka don ye i n'a mɛn cɛ caman da musow bɛ tan muso bɛ tan muso bɛ tan n'i ye cɛ o cɛ ye ka muso fɛgɛya kana kuma a fɛ dɛ ni den b'a muso bolo a ye muso in vayase a ka den d'a ma den min ni sin bi d'a ma a ka biribɔrɔ d'a ma cɛ in ma a ka tile kelen kɛ ka biribɔrɔ di den ma n'a ye bo kɛ a ka bo ko o don a bɛ muso nafa dɔn a bɛ faamu wa muso de ye du yirisun ye muso muso de ye mɔgɔya tile ye muso de ye adamadenya bɔyɔrɔ ye ni min y'i yɛrɛ dɔn ka bɛn diinɛ ma an k'a walawala dɛ min mana a yɛrɛ dɔn ka bɛn diinɛ ma ne kan tɛ nangaraba ninnu ma diɲɛ den ninnu ko tɛ muso o muso ye diinɛ faamu k'i yɛrɛ koron ka bɛn ala ma ka bɛn ala ka diinɛ ma k'i jogo ɲɛ o muso kalite ninnu ne ka kuma ɲɛsinnen bɛ olu de ma musoya olu de ye an baw ye musow de ye an baw ye kelen olu de ye an musow ye an balimamusow don an denw baw don olu de b'an ka fini ko ka fini in labɛn k'a kasa diya ka tila k'an denw jɛ musow de b'o kɛ ka tila ka ji sigi e ye i k'i ko k'i jɛ muso don o la olu valɛri ka kan ka f'u ye anw yɛrɛ k'u valɛri dɔn u yɛrɛ k'u valɛri dɔn musoya bi dafa muso bolo ni mun ye ni diinɛ de ye diinɛ ni muso kɛra diinɛtigi ye i ka maabaya dafara ni muso kɛra diinɛtigi ye i cɛ lafiyara ni muso kɛra diinɛtigi ye i bi du min kɔnɔ a dudenw lafiyara i cɛ balimaw bi lafiya i ka dugulamɔgɔw bi lafiya sabu i jogo bina ɲɛ ni muso kelen jogo ɲɛna muso kelen ye sɔrɔdasi kan de ye a bi faamu wa muso jogo ɲuman kelen dugu don muso jogo jugu kelen dugu fana don nka muso jogo ɲuman in o de bɛ dugu jɔ ni muso kelen jogo ɲɛna cɛ joli kisira a ka ca dɛ nka ni muso jogo tiɲɛna cɛ joli kafiriyara a ka ca dɛ ni muso jogo tiɲɛna hali disi gosi o bɛ dɔgɔya ni muso jogo tiɲɛna den dɔ bɛ ɲagami a denw na ale yɛrɛ ni ala cɛ a cɛ den tɛ n'o kɛra muso la dɔrɔn i ka musoya a banna i ka adamadenya karila o kumana n'u ka su ye su in na ye an y'a kanu su in na k'an ka su in na kado di olu ma muso ɲuman cɛ dusukun don muso ɲuman cɛ hakilila don ni muso ɲuman bɛ cɛ bolo dɔnnibaaw ko ten ko ni eh, cɛ ba y'i ba dan ah. tuma dɔw la ko solisɔn b'o la nka ni cɛ cɛ a tɔgɔ ye di cɛ muso y'i muso dan ko kasi daminɛ i denw ti ku a den na sabu musoya mako bɛ min na muso de b'o kɛ hmm. ka cɛ bonya k'a hakilila dɔn ka cɛ dusukun minɛ cogo dɔn ka se cɛ yɛrɛ nɛgɛn cogo la ka se a hakili minɛ cogo la e cɛ nɛgɛn man go koyi su in na an bɛna caman d'i ma an bɛna caman d'i ma muso de ye du ye muso de ye jamana ye muso de ye dugu ye a nafa ka bon ale de bi don gabugu sisi la ka sisi kun ka na dumuni sigi i kɔrɔ a sumalen i bi sɔrɔ k'a ti ka tila k'a jama ko a ma foyi kɛ a cɛ bi se ka tobili kɛ tiɲɛ don nka mɔgɔ min yɛrɛ dabɔma kama n'a b'a sisi n'a tɔɔrɔ kun muso don a bɛ faamu ale de bɛ kɔnɔ ta kalo kɔnɔntɔn degun dan don o de la cɛ ɲɛnɛma bɛɛ n'i ye kitabu lajɛ maalu mina diini bi dɔrɔw la cɛ ɲɛnɛma bɛɛ bi hinɛ i muso la don dɔw ka gɛlɛ muso bolo ni muso bɛ furu la ni cɛ muso bi cɛ bonya cogo min ka hinɛ na k'a kanu cɛ fana bi muso bonya ten ka hinɛ na k'a kanu k'a ka don gɛlɛnw dɔn a ye don dɔw bi na muso la a don ka gɛlɛn ka kɛ mɔgɔ ye faamu bɛ mɔgɔ min na n'a ko a man kɛnɛ a dɔn o don in na ko a man kɛnɛ koyi olu bɛ fɛn dɔw ye o fɛn ninnu bɛ na ni degun ye muso ka don dɔw bɛ a bɛ na ni degun ye n'a ko a man kɛnɛ a dɔn ko a man kɛnɛ kana pɛrɛn a kun ye o tuma na bana in fura ye jumɛn ye hakilisigi kuma ani kanu kumaw fɔli a ye ani ɲɛmajɔ kumaw fɔli a ye cɛ yɛrɛ kɛli k'a yira muso la ko i ka di ne ye dɔnnikɛlaw bɛnn'a kan o bɛ bana min furakɛ muso la dan t'a la nka an nana mun ye bi an ka furuw kɔnɔ tuma dɔw la n'an wulila muso kurako la a fɛ bɛ yen ɛ fɛ bɛ yen o waati dɛrɛ labɛnw bɛ kɛ o waati o waati telefɔni ci cogo o waati kuma nu a vokali ci cogo nu aa o ni waati tɔw man kan a bɛ faamu o waati muso kura in kɔni mana fɛn fɛn kɛ o bɛɛ bɛ kun an na nka kana ɲinɛ dɛ kɔrɔlen min b'i ka so yen n'o y'i ka muso fɔlɔ in ye walima filanan ye walima sabanan ye kana ɲinɛ dɛ miiri i b'olu furu don min na o don ni o don in ka jan ɲɔgɔn na n'a bɛ faamu o tuma na cɛ o cɛ dɛsɛra ka hinɛ ta k'a don muso dusukun na i ma muso valɛri dɔn i ma ala ka diinɛ valɛri dɔn i ma mɔgɔya valɛri dɔn i b'i ka hali i yɛrɛ ka adamadenya sɛbɛ i m'o valɛri dɔn ni kuma in bɛ faamu a bɛ faamu o kuma na an b'a daminɛ an yɛrɛ la yanni an ka se olu ma cɛ de kan ka muso ka kɛ muso fa ye kojugu ale mɔna u ka so de a mɔna mɔ yɔrɔ min na a bɛna di e ma a fa ko n jɛnn'a tigiya kɔ a ba ko a jɛnn'a tigiya kɔ a nana di e ma e de kɛra a fa ye i kɛra a ba ye i kɛra a balimakɛ ye i kɛra a cɛ ye e de kan k'a hakili sigi jigi foyi tɛ muso la n'a cɛ tɛ Allahu akbar n'a banana a yira a la ko tɔɔrɔ min b'i kan an jɛlen don a la n'a ko i ma n kɔnɔ bɛ n dimi o bɛ ɲɛ ti fɔ dɛ a kow ka ca e de bɛ kuma dumani fɔ a ye k'a wele ka na i ko di aa i fari in ka kala ko hali i bolo dali muso kunkolo la dama k'a fɔ a ye aa i fari in ka kala ji dɔ soli ka na kilisi dɔ bɛ n na n bɛna kilisi kɛ ji la sisan n'o kɔni sera i kɔnɔ kɔnɔdimi taara kana kilisi k'a la dɛ diyanye kumaw fɔ a ye i ka ji in minɛ k'i da gɛrɛ a la dɔrɔn i k'a d'a ma bilahi n'a sera a kɔnɔ bana b'a fɔ n taara ɛ nka k'i ɲɛ kumu n'a ko n kɔnɔ mi i nege bɔlen don i nege bɔlen don furu ti kɛ ten dɛ ale de bɛna denw d'i ma sini den minnu bɛna jɔ ko i denw filɛ o la f'i ka se ale minɛ cogo la ka se a muamala cogo la a hakili sigi cogo ka se ka nisɔndiya don a dusukun na i bi cɛ caman ye a gɛrɛsigɛ sirilen don a dɛsɛra ka foni mori finman bɛ nasi di mori jɛman b'a di dɔwɛrɛ tɛ koyi i muso lajɛ ne taara dugu dɔ la n ye wajuli kɛ yen wajuli bannen dɔ nana ko n ka dugawu k'a ye a ko ale n'ale y'a bolo don baara o baara la ko a bi tiɲɛ ko hali ni sanu yera daman na n'u y'ale ta ka hinɛ ale la ka n'a bila a la ko sanu bi tunu bilahi a don ni n ka vigili baro ale ti yan n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n ko a ma n ko yalima muso b'e bolo a ko muso b'a bolo n ko joli ko kelen n ko i ni muso in cɛ bɛ cogo di est ce que a bɛnnen don est ce que a ka di mm. ee a ko ayi ko ale kɔni min b'a ni muso in cɛ dɔrɔn o suna ni farida ye eh. ni muso ko kɔrɔn ko ale ko tilebi mm. n ko bon i gɛrɛsigɛ siri yɔrɔ filɛ n'i ma muso in nisɔndiya kana da dugawu ma dɛ hali ni i taara alikaba la ala t'i gɛrɛsigɛ foni a ko han n ko kana siga fiyewu n ko ne bɛ dugawu k'i ye nka i jija i ka nisɔndiya don muso in dusukun na n y'a tigɛ minɛ n se ye dugawu min ye n y'a k'a ye a taara ka muso in wele ka muso in sigi ka kuma dumanw fɔ a ye k'a hakili sigi warinin min b'a bolo o don k'o d'a ma e cɛw bɛ yen u bɛ san dɔ k'a ban hali dɔrɔmɛ duuru u t'a di muso ma ni muso ko wari dɔrɔn a tɛ i yɛrɛ k'i débrouiller i débrouiller yara ngololenba dɔw bɛ yen ni muso fila saba b'u bolo min ka d'u ye n'o munumununa dɔrɔn n'o ko n'o ko waa fila dɔrɔn f'a bolo bɛ pɔsi jɛ nka ni dɔ in nana ko kɛmɛ wari tɛ n bolo wari tɛ n bolo a ti kɛ ten dɛ a ti kɛ ten a ye muso in nisɔndiya ne sera o tournée banna ne sera kayi a ye ne wele ko n ka nimɔrɔ min bɛ orange money na ko n k'a ci a ma n y'a c'a ma n ko a kɛra di a ko walahi ko dugawu jaabira a ko a ye sanu sɔrɔ juru kun b'ale la o ka bon ko a y'o sara ko a bɛna dɔ ci ne ma n ko a teliya a ye giriman bila ne yɛrɛ kun o don e ka san dɔ k'a ban hali dɔrɔmɛ e muso ye cogo ɲuman ka di e ye ni muso y'a sen fin o ka d'i ye n'a y'a bolo da o ka d'i ye n'a ye kale da o ka d'i ye muso fari ka ɲɛ o ka d'i ye e ti tulu sɔngɔ di i tɛ jabida wari di hali kundigi wari i t'a di e n'ala m'i dɛmɛ i tɛ sa ni limaniya ye koyi mun na n'i m'i bolo don i muso kɔrɔ i na mɔgɔw taw ye mɔgɔw denw labɛn cogo ɲuman a b'i ta i nege bɔ i la k'a sɔrɔ i ta ka fisa a ye a bɛ faamu wa o de la burukina tera an karamɔgɔ tera ale ko ten ko ni muso dir'i ma ka to nivo min na ko n'i ma se ka muso in tɛmɛ o kan k'a fa k'a tulɔ k'a cɛɲɛ ko e tɛ cɛ ɲɛnama ye tera ko ten ko fo cɛ ka se ka muso ladon n'i ye sɔrɔnin kɛ i b'a wele ka na k'a fɔ a ye bi cɛ yɛrɛ la bi fisayara i bɛ wari dɔ fara ɲɔgɔn kan i b'o d'a ma n'a ko nin kɛ mun y'a fɔ fɛn minnu ka d'i ye o san i ka di n ye kojugu a bɛ taa yɛrɛ filɛ dugalen de la ko n cɛ ko ko n ka d'a ye furu tɛ se ka k'o kɔ n'o bɔra furu kɔnɔ dɔrɔn furu don wa i bɛ cɛ caman ye bi u kafiriyalen don n ko kuma duman min bɛ u ni muso cɛ o de datugura kuma duman t'u cɛ dɔw bɛ taa kalo kelen hali u n'u muso tɛ kuma telefɔni na ɛ o ye mun furu ye furu min diyaɲe t'a kɔnɔ kanu t'a kɔnɔ fo muso yɛrɛ de k'a yira cɛ la n b'i fɛ cɛ yɛrɛ t'a yira muso la fiyewu ko n b'i fɛ o tɛ furu ye a bɛ faamu wa nin fiɲɛ bɛ anw cɛw de la surtout muso minnu ye den naani den duuru den wɔɔrɔ wolo kaban ne abada n'o ko a bɛ kuma dɔrɔn ayiwa i tɛ ne ka sigi la yan dɛ i b'i denw de ka sigi la yan kabi sisan n'i ye kuma caya i bɛ taa dɛ o tɛ hɔrɔnya ye dɛ furu tɛ densigi ye furu yɛrɛ ye muso ka sigi de ye ni muso de jɛra k'a kan di ɲɔgɔn ma hɔrɔnya kan o de la dɔnnibaa dɔ bɛ yen a ko furu ko jurukisɛ don kungolo kelen bɛ cɛ bolo kungolo kelen bɛ muso bolo ni min ta tigɛra ni i jalaki ye ko lahara i bɛ dɔ ye garanti dɔnnibaa wɛrɛ bɛ o ko ayi ko jurukisɛ tɛ dɛ ko furu ye vɛri de ye vɛri a bɛ cɛ ni muso bolo ni min ta tilal'a la ka bin ko danga bɛ e de kan mɔgɔya yɛrɛ bɛ sɔrɔ fɛn min na n k'o de ye furu ye n'i y'a mɛn i b'i den yira n ko furu de b'a yira ɛ ni mɔgɔ terikɛ nan'i fɛ yen nin ye n den ye i muso jumɛn in den don nin ye fɔlɔ den ye nin ye n den ye i muso jumɛn in den don filanan den don nin ye n den ye muso jumɛn in sabanan den don nin ye n den ye muso jumɛn in muso naaninan den don n'i ye dɔ wɛrɛ yira o kɔ a b'a fɔ o ye jumɛn in den ye i b'i da di i b'a fɔ a ye n ka cɛ kana ko bɛɛ ɲɛɲini o kɔrɔ ye di k'o ye orije ye a ba tɛ se ka yira i ye tana tiɲɛni min kɛ o dir'i ma ayiwa i y'o den in ka ɲɛnamaya de tiɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye den sɔrɔ ka sɔrɔ furu tɛ i jija i ka se ka den in ladon a ka kɛ diinɛtigi ye sinɔ kunko b'i bolo lahara a ti ko hali remɔruku kɔnɔ i ye den in ka waso tiɲɛ i y'a ka waso cɛn a ɲɔgɔnnaw cɛla hali n'a kɛra karamɔgɔba ye n'a kumana k'i jɔ kutuba la ka kuma ko a t'a dabila k'i jɔ jɛnɛya kan ko a t'a dabila cɛkɔrɔba dɔ b'i to misiri kɔnɔ b'a fɔ e e o i cogo dɔn dɛ an b'i sɔrɔ cogo dɔ yan i cogo dɔn dɛ kabi sisan kuma ye tiɲɛ ye nka farati kuma to dɛ e de y'a s'a ma an ka walanda to kan o ye cɛw niyɔrɔ ye hinɛ i muso la makari a la i bolo wari d'a ma a b'i gɛrɛ tɛgɛ foni kira ko salalahu alayihi wasalam ko cɛw la sɔn hɛrɛma cɛ min bɛ hinɛ a ka du la n'i bɛ n'a fɔ musow ka girin ni adamaden bolo fonna i ka so ala b'i protege ko dɔw bɛ k'i kɔfɛ ala b'u bange i ye n b'a misali d'i ma san bɛ yɛlɛma an balakaw fan fɛ fiye na tɛ nɔgɔya dɛ an balimakɛ dɔ bɛ yen muso a muso fɔlɔ muso fɔlɔ in ye den duuru de sɔrɔ a ye se b'a ye nafolo b'a kun a y'a denw deli n'ale bɔra su fɛ mm. a bɛ diyanye fɛnw de san denw ta muso yɛrɛ ta n'ale bɔra maa si tɛ da f'a ka na bɛɛ bɛ sigi k'a kɔnɔ sabu a ni hɛrɛ bɛ na a tɛgɛ fonnen don a b'o bɔ a ni fɛnnin dɔ bɛ na ni dɔ bɛ yen nka e b'o bɔ i ni pɔrɔti na. o man ɲi dɛ a ko o fonisiriya in kama ale nana muso wɛrɛ ye ko a b'o furu o ma bɛn a muso ma muso ko n'i y'a mɛn i b'a furu i balolen don n b'e kɛ ka tɔw ladi a muso muso in de ye seri labɛn ka fɛn dɔ k'a la n tɛn'o tɔgɔ fɔ nka n'a ser'i kɔnɔ i bɛ taa lahara o yɔrɔ bɛɛ a ye denw bɛɛ minɛ k'u bila so kɔnɔ k'u bɛɛ k'u da ni fɛn fɛn kumana ni fɛn fɛn y'i kun bɔ k'a bɛ tasuma k'o la denw donna k'u da u hakili bɛ fa ka kado la sabu su o su fa ni fɛn dɔ bɛ na fa in nana a girinna ka don a bɔla a denw bɛ a y'a sɔrɔ den bɛɛ dara a ko a muso ma ko a kɛra di e a ko denmisɛnninw sunɔgɔra e a k'o t'u laada ye dɛ u bɛ ne kɔnɔ de nka u ka sunɔgɔ o ye kabako ye depuis yen cɛ dusukun banana o y'a sɔrɔ a ye muso de sigi k'a fɔ a ye ko n ye muso ɲini koyi jaa o ma bɛn a ma a ye seri labɛn ka n'a sigi cɛ kɔrɔ cɛ ye galama ta k'i sigi ne denw ka da a ko nin ye kabako ye a wulila ka taa denw lajɛ a y'a sɔrɔ u dalen don den si m'i kun wuli sabu ba ye min f'u ye u b'a dɔn a ye galama don seri in na ka dɔɔnin k'a da kɔnɔ mm. a se a da kɔnɔ a ye dawolo yɔrɔ minnu sɔrɔ ani da kɔnɔna yɔrɔ minnu sɔrɔ uh-huh. bilayi a sinna k'o bɛɛ bu tigɛ ka bɔ a la uh-huh. ale sinna k'a tu ten a ko karisa i ye mun kɛ seri la o y'a sɔrɔ a donna ɲɛgɛn kɔnɔ dusi la a bɛ k'i ko a y'o mɛn dɔrɔn a teliyara ka bɔ a ko i ye mun kɛ seri la direct a ye direct k'u ka so a b'a dɔn a ye min k'a la cɛ de ye seri datugu o la k'a ka mobilitigiw wele ka na ka muso ka minɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa n'a ye u ka so alimamiw ti ba ma deli la tɛra dɔ tɛ kɛnɛ kan yan dɛ a dɔ bɛ yan ayiwa a kana nin f'u ye dɛ ni alimami min nana ko sabali a b'a fɔ ko seri filɛ dɔ min a ma ja dɛ mun ye cɛ kisi sisan dusukun ɲuman min b'a la ka ɲɛsin muso in ma a ye muso in bila condition bɛɛ la

ko ka muso ɲuman sugandi a ka k'i ye dugukolo ɲuman ye n'i bɛ fɛ ka foro sɛnɛ ka suman ɲuman sɔrɔ a ka falenfɛn ɲuman d'i ma f'i ka dugukolo ɲuman ɲini o kɔrɔ ye n'i bɛ muso ɲini muso muso sugandi k'a ye dɔrɔn a bilennenin filɛ ee n'i y'o dɔw ta ka sɔrɔ jogo man ɲi i ka du cira k'a ye dɔrɔn ko a cɛ ka ɲi dɔrɔn i ma jogo filɛ baara tiɲɛna o de la mɔgɔbaw bɛ muso ta muso ba fɛ adamaden ɲɛnamaw olu bɛ muso ta muso ba fɛ u bɛ muso ba ka kunnafoni de ɲini

man arada nabtatan hasanatan zara'a fi ardi tayyiba n'i bɛ falenfɛn ɲuman fɛ ko i ka danni kɛ dugukolo ɲuman na muso ɲini muso min b'a danbe dɔn muso ɲini muso min tɛ cɛ dɔn ni i tɛ muso ɲini yɛrɛ tile fɔlɔ fo o yɔrɔ in ka ye a la o bɛɛ de ka bɔ a la o de ye furu caman kɛ bi jɛnɛya bi kɛ a la a ye n ka kuma ninnu faamu dɛ muso ni muso kunkolo kalifa yɔrɔ cayara a bɛna don furu min na ah! ni a ma taa bɛn furu kalite dɔ ma a bɛ jɛnɛya kɛ a se t'a la fiyewu sabu a taayɔrɔ de cayara kojugu cɛ finman cɛ jɛman cɛ kungoloba daburujan muso de b'a sigi ka miiri a t'a ka jɛnɛya da dɔn n'i y'o furu i ka du cira walahi i tɛ se k'a mara i tɛ se mɔgɔ o mɔgɔ kungolo kalifa yɔrɔ cayara a ala i mana o mara cogo o cogo don dɔ a ka kɔrɔlenw bɛ na a hakili la o de la ala ye dali kɛ ka muso dila k'a labɛn k'a wele abokaro el abokaro min valɛri ka bon a tɛ cɛ wɛrɛ dɔn hali alijinɛ musow valɛri fɔtɔ ala ye u titiri fɔ ni o de ye ha a ko alijinɛ musow lam yatimisuhunna insun qablahum wala jan mm. ko alijinɛ ɲini n'i bɛ muso nɔfɛ ko i ka alijinɛ ɲini muso minnu b'a kɔnɔ k'u tɛ cɛ dɔn ka k'u cɛw ɲɛ jinɛ cɛ ma maga u la adamaden cɛ ma maga u la don o don i bɛ kɔɲɔ na a tɛ cɛ dɔn n'i tɛ wa a tɛ cɛ fɛ n'i tɛ o de ye ala ka dali kɛ cogo ye n'i bɛ fɛ ka i denw ka se ka waso cɛya tindin kan ko i ka muso ɲuman ɲini o muso ɲuman ɲini jɔyɔrɔ dɔ ye muso ka se k'a disi gosi n tɛ cɛ dɔn ni n cɛ tɛ a bɛ fɔ o de ma ko waso banna pewu waso tɔ bɛɛ bɛ na o de kɔfɛ o de ye waso dan ye muso min ba ye a fa bonya o denmuso ɲini n'i ye muso ye a b'a suuli a cɛ ye a b'a cɛ hakilila dɔn a b'a cɛ faamu taa o denmuso ɲini n'i ye muso ye a nungala bɛ bɔ yan fo gitɔrɔn na a bɛ pɛrɛn a cɛ kun a jamanen don n'ale pɛrɛnna fo cɛ k'i dade n'i y'o denmuso ta y'i ka du ci a ye n ka kuma ninnu faamu dɛ wasifatul ardi tɔyiba ayi elmaratu sɔliha a ko dugukolo ɲuman k'o ye muso ɲuman de ye muso ɲuman min b'a cɛ don kuma dɔn a b'a bɔ kuma dɔn n'ale cɛ na kuma sera a bɛ baara o baara la a b'o bɛɛ jɔ pewu ko patɔrɔn na kuma sera ne fa ni n ba ye n lamɔ ka n di maa min ma o na kuma sera ne denw fa na kuma sera n ka alijinɛ kile na kuma sera a bɛ baara bɛɛ jɔ ko patɔrɔn na kuma sera a bɛ sɔrɔ k'i dutigiya labɛn ka dagabana fini dɔ don k'i pari k'i sigi ko cɛ na kuma sera n cɛ kana n'a sɔrɔ n fura selen don ni cɛ ka moto kun bɔra walima nɛgɛso kun bɔra walima a sen kun bɔra i y'a mɛn ko a bɛ na i bɛ girin ka wuli ka taa a kunbɛn fɛn min b'a bolo k'o minɛ ka bila a ɲɛ ka na k'a fɔ a ye aa i sɛgɛnna bi dɛ i sigi ka sigiyɔrɔ d'a ma a b'a sigi sabara min b'a sen na ni fɛrimɛ don i b'o juruw foni k'o bɔ fɔlɔ ka na ni babini ye k'o d'a ma k'a senw jateminɛ ka na ni babini ye k'o d'a ma k'a senw jateminɛ n'i y'a ye sen nun pɛrɛnpɛrɛnnen don yɔrɔ bɛɛ i bɛ jini dɔ ɲini ka na ka kuru bila a kɔnɔ ka n'i sigi ka sen don a kɔnɔ o b'a sɔrɔ i y'i ɲɔngiri ka ji d'a ma a ye jisuma min fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka sen don a kɔnɔ ka sen in ko ni kuru ye k'a ɲaraw bɔ a la ka sɔrɔ ka tuluni dɔ ɲini k'o mu a na k'a fɔ a ye ko n k'i ka koliji sigi wa a b'a fɔ ko a teliya i bɛ sɔrɔ ka ji ta waati min ni an bɛ o la funteni walima kalaya i b'o jinin labɛn ka t'o sigi ɲɛgɛn kɔnɔ n'i y'o sigi i bɛ sɔrɔ ka n'i ɲɔngiri k'a fɔ a ye ko n ka kɔkɛ ji sigira walima papa ji sigira walima ne denw fa ji sigira n ka chéri ji sigira habibi n kanuba i ka ji sigira muso ɲuman ti a cɛ t'a tɔgɔ ma silamɛya sariya la o ti kɛ fiyewu e cɛ tɔgɔ ye dirisa e kɔni jɔn bɛ dirisa i den bɛɛ b'a fɔ dirisa wa a danga bɛɛ bɛ segin e ma a bɛ faamu n'i ye ji sigi i bɛ n'i ɲɔngiri k'i jɔ a kun tɛ dɛ ka i ɲɔngiri k'a fɔ a y'i ka ji sigira i bɛ sɔrɔ k'a ka safinɛminɛnw ani sɛrɛbɛti ta ka taa ɲɛgɛn kɔnɔ k'i ɲɔngiri ka ji daminɛ fo a ka na n'a nana tuma min na i bɛ sɔrɔ ka bɔ ka sɛrɛbɛti dulon k'a ka safinɛminan bila a bɛ sɔrɔ a ka fini bɔtɔ a bɛ to ka kelenna kuma kɛ ɛ ala ne muso in a bɛ ni yɔrɔ dɔn a ka mikoro in jamu bɛ fɛ ka kɛ fanɛ ye dɛ a bɛ faamu wa a kɛtɔ k'a ka finiw bɔ a la a b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne muso in a bɛ ni yɔrɔ dɔn f'a bɛ kelenna kuma kɛ n'a y'a ko yan'a ka bɔ i bɛ sɛzi dɔ sigi ka selidaga sigi yen i bɛ baara min na n'i ye ɲɛgɛn mankan mɛn dɔrɔn i bɛ baara bila ka na ka na siyo ni safinɛminɛn ni sɛrɛbɛti minɛ k'a fɔ a y'a k'a sigi a b'a sigi o b'a sɔrɔ e denw de bɛ du kɔnɔ u bɛ k'i ka action suit i denmuso minnu bɛ yen a dɔgɔmani n'a kɔrɔbalen olu bɛ action de suit ba nɔfɛ n'a sɔrɔ a bɛ faamu o tuma na n'i nan'i sigi sa a b'a sigi i bɛ ji k'a tɛgɛ la a bɛ seliji ta seliji ye joli joli ye saba saba tɛ wa a nisɔndiya kojugu a bɛ dɔw kɛ naani naani o bɛ daga koyi o naani naani sariya t'a minɛ o ma fewu hali n'a y'a kɛ duuru duuru ye a ka ɲi a bɛ faamu n'a tilala i bɛ don n'a ye so kɔnɔ e yɛrɛ de bɛ tulu mun a la ni tulu mun waati don i bɛ o b'a sɔrɔ cɛ tulu b'i bolo yen i bɛ tulu mun a la n'i ye tulu mun a la i bɛ kɔnpilɛ dɔ bɔ k'o d'a ma i b'a fɔ bi i bɛ nin don a b'o don ayiwa n'an ma mikoro in filɛ jamu bɛ fɛ ka kɛ fana ye u ye dɔ in di yan nin di yan ɔ ni nin ka ɲi a tonna a ka ɲi a ka ɲi ala i bɛ kɔnpilɛ dɔ bɔ i yɛrɛ de b'o d'a ma n'i y'o d'a ma i b'a fɔ a ye nin don a b'o don i bɛ sɔrɔ ka kasadiyalanw fiyɛ a la i b'a fɔ a y'i da n k'i digi digi dɔɔnin i sɛgɛnna bi a b'a da i bɛ ɛnpilasinin dɔ da a b'i da yen i b'a digi digi f'a bɛ to ka ŋuna Mm, o ka di ni ye koyi n'a lafiyar'o la i bɛna a ka dumuni sigi k'i sigi a kɛrɛfɛ e yɛrɛ de b'i sigi ka dumuni sigi k'a tɛgɛ ko ka to ka kamalenkɔrɔ tɛgɛ minɛ e yɛrɛ de bɛ tɛgɛ minɛ k'a don ji la ka to k'a tereke tereke n'a tilala i bɛ dumuni d'a ma a bɛ dumuni kɛ n'a ko a fara i b'a fɔ yalima n ka di i ye wa a b'a fɔ kojugu i b'a fɔ ni yɔrɔ ta mm. hali n'i ko an ka wolonwula ta an b'an débrouiller sabu i y'an boɲɛ i y'an dusukun yɔrɔ dɔn i y'an hakili lafiya i y'an hakili lafiya o waati in kɔnɔ n'a ka telefɔni sɔnnina dɔrɔn a terikɛ t'a wele ko a ka na wa i bɛ telefɔni minɛ i b'a fɔ ko a bɛ patɔrɔn bolo yan bi a tɛ taa yɔrɔ la ko a tɛ taa koyi e nka cɛ na kuma sera muso y'a daburu sama fo gidɔrɔnda in na k'a ɲɛ kumu k'i sigi n'i ko a ni wula a b'a fɔ a ni wula cɛ minnu dusu ka ɲi olu b'a fɔ ji dɔ d'u ma walima a yɛrɛ ka t'i min a yɛrɛ ye a bɛ sɔrɔ k'a fɔ a denmusonin ye ji dɔ di nin ma ye o fana bɛ poti fa ka t'o di a fa diminenba ma ye fa b'o min cɛ b'a fɔ n ka ji sigi o ye minnu dusu ka ɲi cɛ caman yɛrɛ de b'a ka ji sigi a yɛrɛ ka muso ɲɛ walen to a b'a fɔ a denmusonin a ka ji sigi denmusonin bɛ t'o sigi cɛ de bɛ t'i ko o la sa a diminen a n ka dumuni a b'a fɔ a denmuso ye a ka dumuni sigi cɛ b'o dumuni in dun n'a tilala dɔrɔn sɔgɔsɔgɔ a taara damubɔyɔrɔ la cɛ dɔw ye damu bɔ fo k'u bolonkɔniden ban a dɔw ye kariti zuye fo k'u kɛ zokɛri ye ni te banna a b'a fɔ a ye kura k'a la siyɔrɔ man di muso nɔgɔlen b'a bolo kelen muso kɔnɔjugu b'a bolo fila muso min t'a furukun dɔn b'a bolo muso min t'a dɔn ko ale denw bɛna yira ni k'u ba filɛ o de b'a bolo i denmuso min ci ci ci ka nin baara ninnu bɛɛ kɛ muso min n'a denw ye nin kɛ sisan e m'o o denmuso bilennin ye sa k'o ka d'i ma o ma d'i ma i ta cɛ la a ba ye fɛn o fɛn kɛ a b'o bɛɛ sara i la sɛbɛmuso bɛ kɛ tan de ka kɛ mɔgɔ nɔgɔman ye ka kɛ mɔgɔ hakili sigilen ye ka kɛ mɔgɔ ye min b'i cɛ niyɔrɔ dɔn muso dɔw de bɛ maloya ko ka cɛ bonya ɛɛ ne bɛ maloya e bɛ i kan ka maloya min na o tɛ o ye koyi i bɔra a ka so don min i kelen nana o ma waati ye ayiwa o de ye maloya ye nka ka cɛ bonya ni muso dɛsɛr'o la a ti ɲɛ dɛ o tuma na su in na muso minnu bɛ kɛnɛ kan yan jogo tan ani duuru bɛ yen ni muso bɛ fɛ ka denba wolo f'o ka sɔrɔ i la a b'a tulo dayɛlɛ kosɛbɛ n'o jogo in kɔni ye muso da den ti bɔ a la bolo bɛ sin min ma o fɔlɔ ye jumɛn ye ikhlasuha wa ghishuha to k'a kɔnɔ jɛya a cɛ ye k'a dusukun dayɛlɛ a cɛ ye cɛ si pilasi kana sɔrɔ a dusukun na n'a cɛ tɛ hali ka dimi cɛ kɔrɔ su dɔ fɛ k'i kɔ don a ma i diminen cɛ yɛrɛ diminen a kɔ don bɛ ɲɔgɔn ma o bɛ muso jɛ denba la fo muso de k'i kɔnɔ jɛya k'i dayɛlɛ cɛ ye ka cɛ kanu ta k'a bila i dusukun na cɛ wɛrɛ kanu kana don ye wa kasratu shakwaha alalbala tanadimuha muso ka tɔɔrɔ muso ka sabalintanya ah. ni cɛ pɛrɛnn'i kun i yɛrɛ bi pɛrɛn fo cɛ bi yɛrɛ yɛrɛ fo k'e sa i ti denba sɔrɔ fo cɛ ka pɛrɛn i kun i bɛ se yɛrɛ de su ye koyi k'a dɔn n bɛ se ka pɛrɛn a kun n bɛ se k'a dɔgɔya k'i koron ka i yɛrɛ di ko ne bɛ nin tɔɔrɔ in kun nin ye n denw kama a yɔrɔ bɛ faamu fo n'a fɔra muso ka sabali an bɛ sabali cɛw yɛrɛ de man ɲi n ko muso de bɛ den dilan den ye muso de ye ni muso ma sabali dɔrɔn denba ti bɔ a la fiyewu ni muso cayara i ka ɲɔgɔn sama sama cayar'i n'i cɛ cɛ dɔrɔn e ti denba sɔrɔ o ye filanan ye a sabanan hilimu ha fo muso ka muɲu mɔgɔ dɔ sabalilen don a ma muɲu a sabali min ɲɛ kɔrɔ k'a da de n'a sera a ba ma don o don fɛn o fɛn bɛ i n'a cɛ a b'a bɛɛ basakili ci a ba ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ taa i cɛ ka kuma fɔ i ba ye fɛn minnu bɛ fariya a ka jamanenya cɛ ka hakɛ o la ko ni muso ma muɲu a tɛ se ka cɛ ka hakɛ di n'i ma muɲu i tɛ se ka i suli i cɛ ye n'i ma muɲu i tɛ se ka i cɛ ka tɔɔrɔ kun n'i ma muɲu muso fila b'i bolo i tɛ se ka tilen u ni ɲɔgɔn cɛ o ye sabanan ye a naaninan tawaduha fo muso k'i majigin cɛ ka yɛlɛn sanfɛ wa tarafuha ala zawjiha tamnauha muso k'i kɔrɔta cɛ sanfɛ i t'i denba sɔrɔ fo k'i sa musow bɛ yen n'olu kɔni y'a dɔn cɛ b'u fɛ cɛ n ka d'a ye i mm. sara o a ne ye dɔ ye a ko ne ma ko ale muso ko den o den b'ale n'a muso cɛ ko ale y'a su bɛɛ san bilahi ka muso furu n'a mago jɔra muso in na komi cɛ in ye bɔya kɛ n'a mago jɔra muso in na muso in b'a fɔ fo a ka wari di ko ale y'a a den bɛɛ de san ten ɛ nin tɛ furumuso ye naminɛ i bɛ naminɛ de kama n'i ye kuma wɛrɛ fɔ min to i bɛ wuli sisan ka ne ne de bɛ n da sago fɔ mikoro in na naminɛ i bɛ naminɛ i jɔyɔrɔ bɛɛ y'o ye walima i ka wuli ka bɔ yen a faamuna ayiwa ala k'an bɛɛ sɔrɔ a duurunan rakatuha fo muso ka nɔgɔya ka nɔgɔya a cɛ ye fa kaswatuha fa kaswatu qalbiha ma'a mudawamati asafiha tan adimuha n'i y'a ye cɛ furasela fo i bi bana ne ko mun de b'i la bi i walawalalen tɛ a ɲɛfɔ n ye mun don ka nɔrɔ a la ka kuma magamaniw fɔ a ye fo a k'a kun f'i ye n'a ko aa n diminen don nin ko in bɛ ne i b'a fɔ o tɛ foyi ye sa sabali e mɔgɔba de kan'i fari faga muso de bɛ nɔgɔya ka cɛ furakɛ nka muso dusukun jalen y'a cɛ kɔrɔ mm. ɛ sariya ko ni muso ye fɛn k'i la n'a ti bɛn k'i k'a waju kuranɛ ko ten ko ni waajuli m'a ɲɛ ko i ka dilan tigɛ a la ko n'o b'a ɲɛ musow bɛ yen n'i ye dilan tigɛ olu la i yɛrɛ bɛ tila k'a tugu ɛ mɔgɔ min b'a tigɛ i la ka kɔrɔ i ka dilan tigɛ o la o t'i salen ye a wɔɔrɔnan mudawamatu hubbiha li zawjiha ka duumɛ k'a yira cɛ la k'i ka di n ye wa bughduha li zawjiha tamnawha muso ka cɛ juguya ka cɛ koniya n'i ma fɛ yira cɛ la dɔrɔn juguya de bi don ni juguya donna i ni cɛ cɛ den o den bɛ bɔ i n'a cɛ bolo ti s'a ma a wolonfilanan ta'atuha li zawjiha ka tugu i cɛ kɔ n'a ko i sigi i b'i sigi n'a ko wuli i bɛ wuli fo n'a y'i bila ala kota la o muso ka dɔgɔ bi dɛ i b'a fɔ a ye ko da yan a b'a fɔ n tɛ ni ko kɛra u ka so yanni i ka na o b'a sɔrɔ a b'u ka du kɔnɔ silamɛmuso tɛ kɛ ten i bɛ jɛn de ɲini i cɛ fɛ a sera degere la hali ni muso fa sara n'i cɛ ko i tɛ taa haramu don i ka taa anw ta tɛ kɛ ten a ba b'a wele dɔrɔn ko nin man kɛnɛ o b'a sɔrɔ sɔgɔsɔgɔ wa isiyanuha tamnawha ka cɛ kota o b'i bali denba la o de ye wolonwulanan ye a seeginnan adamu sihiriha lahu muso i si bɛɛ kan'i cɛ ɲɛɲini fasihiruha lahu tanadimuha muso ka taa moriw fɛ yen a ye n cɛ ɲɛɲini n cɛ tɛ n fɛ a y'a minɛ ka di n ma fo a ka nin kɛ tan ye n'i y'o kɛ ka i cɛ koron ka i bɛ to k'a biri ka yɛlɛ a kan o t'a kɛlen i ka falinin ye sa wa fo i denw k'i biri ka yɛlɛ i kan muso ka dɛsɛ ka cɛ bonya ka cɛ nɛgɛn k'a bonya k'a nɛgɛn anw nɛgɛn ka gɛlɛn an ye bonya minnu fɔ sisan n'i ye nin kɛ cɛ ye walahi don dɔw bɛ k'a la n'a nisɔndiyara a ka salɔn kɔnɔ yen n'i ko ko a ka di n ye bi i ka n ta a ka munumunu an b'i ta ka munumunu n'i ye ka n'i sigi ah, nka muso de dɛsɛra o la u bɛ taa don moriw kan u bɛ taa don somaw kan fo a dɔw bɛ kafiriya o baarakɛyɔrɔ ninnu na u bɛ ko wɛrɛw kɛ yen minnu tɛ bɛn muso mori donnaba jɛnɛyakɛla don muso soma donnaba jɛnɛyakɛla don ne de y'a f'i ye a ɲininkaliw de bɛ k'an n'an b'u jaabi n bɛ se k'a dalilu dalilu dalilu mugan f'i ye sisan i tɛ b'a soma fɛ donna ah. e ye cogo n'i ka ɲi i b'a dɔn hmm. mori kafiri ninnu i tɛ b'a olu fɛ donna ah. i b'a dɔn ko ala ye kami ye dɛ muso ka t'i cɛ ɲɛɲini i ta cɛnna muso muso taara i cɛ ɲɛɲini k'a k'i sago ye fo i denw k'i kɛ balon ye a kɔnɔntɔnnan situruha li zawjiha k'i cɛ sutura aa nin yɔrɔ in ka gɛlɛn dɛ ka i cɛ sutura fa ifshahu sirrihi wa aibiha lahu tuminawhu cɛ ka gundo fɔli k'a fɔ i terimuso ye hali min b'i don cɛ ni muso cɛ gɛrɛɲɔgɔnya min b'i don cɛ ni muso cɛ muso dɔw fasana fo k'u ta tiɲɛ u bɛ t'u terimuso sigi k'o bɛɛ ɲɛfɔ o y'i mago salen ye n'u fɛrɛla baro la u ti yɛlɛ yiri min kan o da ye nana ye ɛɛ n terinin i b'a dɔn min kɛra wa a daminɛna koyi buruburuburuburu ale b'a cɛ ka fɛn bɛɛ fɔ o t'a foyi fɔ ale ye o ye kɔnɔntɔnnan ye hmm. k'i cɛ sutura hali n'i y'a ye lebu la tant que i ye denw sɔrɔ cɛ ye ka ban ah. i cɛ sutura n'i y'a malo a bɛ don i denw na a tannan adluha wa insafaha li zawjiha muso ka tilen a cɛ ye k'i kɔnɔ jɛya ye muso kelen i tɛ se ka kɛ muso cɛ fila muso ye i bɛ dɔ ka furu la i bɛ dɔ diyaɲɛ ko kɛ kɛrɛfɛ i t'i denba sɔrɔ f'i ka sa fa zulumuha li zawjiha tanadimuha muso k'i to cɛ ka furu la ka tila ka kanu wɛrɛ place i dusukun na e t'i denba sɔrɔ a tan ni kelennan a tan ni kelennan itimanuha li zawjiha ah itimanuha li zawjiha cɛ ka da i la cɛ ka da i la n'a bɔra a hakili sigilen don ko maa ti fɔ a kɔ fakiyanatuha li zawjiha tan tamnauha muso k'a cɛ janfa cɛ wɛrɛ k'i woro ye a ɲɛ na e t'i denba sɔrɔ a tan ni filanan adamu fitinatiha li zawjiha muso kan'i cɛ lafitinɛ n'a ko nin man di n ye o haramu muso dɔw bɛ yen n'u bɛ cɛ lafitinɛ cɛ tɛ min fɛ o b'o de kɛ cɛ ka so k'o bɛ to k'a ɲɛ filɛ ka to ka nɛnijuguba fɔ denw ma ka se ka cɛ dusu labɔ k'a lafitinɛ fa fitinatuha li zawjiha turdiha ka cɛ lafitinɛ o b'i jɛ denba la i t'a sɔrɔ a tan sabanan hmm. musaadatuha li zawjiha ala zamani wa adamu musaadatuha li zawjiha ala zamani tamnauha k'i cɛ dɛmɛ waati kan bi ka gɛlɛn a ma degun b'a kan k'a dɛmɛ waati kan kana waati dɛmɛ a kan k'a fɔ gɛlɛya b'a la i b'a dɔgɔya musow bɛ olu b'i bonya de n'u y'a ye dɔɔnin b'i kun nka n'u y'a ye kɔli b'i la i ta cɛnna o ye tan sabanan ye a tan naaninan rahamatuha li zawjiha wa adamu rahamatiha tufikiduha ka hinɛ i cɛ la ka makara a la n'i ye hɛrɛ sɔrɔ a k'a dɔn ko hɛrɛ b'i bolo k'a dɔn cɛ yɛrɛ de ka makara a la ka hinɛ a na n'a sɛgɛnna e de fɔlɔ ka kuma b'a furakɛ n'a dimina a balimaw kɔrɔ e de b'a sigi i balimaw de don e ni ninnu de ye sinji kelen ye kana ban u la i kana degun musow bɛ yen bi olu kɛra sababu ye k'u cɛw ka sinji bɛɛ tigɛ a tan duurunan afuha an zalatihi ka yafa cɛ bɛ tɛrɛndɛ minnu kɛ ka yafa o kɔ k'a dɔn ko a y'i tɔɲɔ ka tila k'a fɔ a ye ne de jo t'a la yafa n ma wa ukubatuha lahu taminawha

bi nabnatun hasana ni nin dafara muso la ko falenfɛn ɲuman a b'o di a cɛ ma n'a y'o di cɛ ma du bi den ɲuman sɔrɔ ni du ye den ɲuman sɔrɔ o tuma na quartier bi den ɲuman sɔrɔ ni quartier ye den ɲuman sɔrɔ ni bɔ kɛra kɛnɛ ma société ɲuman sɔrɔla société ɲuman dugu ɲuman jamana ɲuman diɲɛ ɲuman a bɛ faamu o tuma na su in na nin y'a tulo gɛrɛsɛgɛ ye ala k'an laban ɲɛ o tuma na ka nin dafa i la baya don a layidu wɔɔrɔ an b'a fɛ su in na muso minnu bɛ yan muso kɔni ka bɔ yan ka taa i ma baya kɛ i ka ko b'i yɛrɛ bolo a bɛ faamu a ka don ye bi ye o tuma na an kan ka ladilikan min di an y'o di o tuma na k'a daminɛ kɔfɛ muso minnu bɛ yen u ka wuli ka na an ka baya kɛ yala muso furulen n y'o f'i ye kun o don su fɛ muso furulen baya ka fɔ k'a kun suli e yɛrɛ de y'i jogo fɔ mɔgɔw ye i sinna k'a yira mɔgɔw la ten ko konin dɔw bɛ ne na o n tɛ se ka nin kɛ a bɛ faamu mɔgɔtigininw a y'a to a ka se ka waso a ka furu kɔnɔ a bɛ kɛ ni baya de ye n'i ye baya kɛ malangolo si t'i nɛgɛn bilen ka den sɔrɔ k'i la k'i nɛgɛn ko ala yɛrɛ de y'i diya n ye e fana nalomakolo y'i d'a ma sa o bɛ den sɔrɔ k'i la i b'o fɔɔnɔ daminɛ i ba b'i koron ka t'i lajɛ i kɔnɔma don i b'o den wolo sin binna maa ti da i la bilen u bɛ sɔrɔ k'i tɔ minɛ k'i di cɛkɔrɔba dɛsɛlen dɔ ma i bɛ taa woro si ka k'o da ye tɛri cɛkɔrɔbaw tɛ yan dɛ ayiwa ko k'u tulo datugu ah. ala k'an bɛɛ sɔn o la su in na an bɛ fɛ baya ka kɛ yan zeni minnu bɛ yan u ka na wulibali don dɛ siyaka bi yan wa. siyaka i bi yan ɔ nin sɔn i b'a feere mɔgɔw ma kɛmɛ kɛmɛ a sɔn kelen ni cɛ o cɛ ko i k'a d'i ma ko ne ko ten ko kɛmɛ don ni min m'a di kana d'o ma nin de bi jogo ninnu mana dafa muso la kana siga den min bi bɔ a la bolo bi sin a ma n'i bɛ fɛ an ye nin sɛbɛn de ye an y'a sɛbɛn jɔn na nin jogo ninnu an taara an ye basitan de filɛ ka nin bɛɛ bɔ a la an m'a sɛbɛn an kun fɛ dɛ an ye basitan de lajɛ ka jogow tɔmɔ o de la a den kɛra kɔlɔci kɔlɔ ye a ye kɔlɔ o kɔlɔ n'a y'i sɔrɔ n'a ko cɔki i mɔɲɔmɔɲɔna a bɛ faamu ɔ ni muso min bɛ fɛ k'a ladege sira filɛ dɛ nin jogo tan ni duuru in an y'a sɛbɛn ka bɔ basitan de la karamɔgɔ ba basitan nin sɛbɛnna ka bɔ ale de la ala k'an bɛɛ sɔn o tuma na su in na musow ka wuli an ka baya kɛ u bɛɛ kɛ bɛ k'u sigi sa su dɔw bɛ k'u miiri ni ne ye nin kɛ sisan ni n ni n ka maa in ye ɲɔgɔn ye n bɛ mun fɔ i b'a fɔ a ye ko dɔn yɛlɛmana ɲamakɔrɔ ko saya tɛ su da k'i yɛrɛ ɲini a ye wuli a ka na a ka kɛ gurupu ye su in na n'aw ma baya kɛ mɔnɛ bɛ n fa a ye wuli ka na an ka kɛ kuma caya mɛ sa o y'a dɔn teri dɔw bɛ yen muso teri ju- teri jugu dɔw bɛ yen olu jogo man ɲi muso jogo jugu n'a terimuso ko a bɛna baya kɛ a kuma ka ca a n teri nin ye kuma in mɛn a ka gɛlɛn ko i si yɛrɛ mun bɛ a fɔ n teri n bɛ n jija n bɛ n débrouiller mɔgɔ jogo ti ɲɛ n'i ma décider koyi e yɛrɛ de b'i décider ala b'i dɛmɛ a bɛ faamu o la an bɛ fɛ u ka wuli ka jɔ kira ko n'i ye nin kɛ n'i y'a dafa alijinɛ don ni dɔ cɛnni na a y'o kun fɔ an ka maa min m'a kɛ aw ka ɲininkali kɛ ko kira ye mun fɔ o la ala k'an bɛɛ sɔn o ma a kɛ bɛ k'a sigi su an bɛ yan o n'an ma na baya kɛ ne fana tɛna wuli o o don dɛ a ye wuli ka na yarɔ n y'o fɔ a ye o don su cɛ dɔw bɛ yen u bɛ wele ko numukɛw numukɛ tɛ baya kɛ a b'a muso de nɛgɛn sa ee karamɔgɔkɛ min bɛ na a bɛ se waju la dɛ t'a lamɛn kana kana to a ka taa n'i ma baya kɛ dɛ i b'a fɔ a ye ko e yɛrɛ ye nin cɛ ni muso de tɛ baya kɛ wa e b'i muso su o ka na baya kɛ e yɛrɛ tɛ na o bɛ ɲɛ wa wala numu minnu bɛ dugu in kɔnɔ a cɛmanw a y'u fara ɲɔgɔn kan a k'an wele u bɛɛ bɛ baya kɛ su in na ala k'an bɛɛ sɔgɔ ma a ye solomani jara b'o o saga sara an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bamakɔ ye n tɛ foyi fɔ a ye fɔlɔ a ye wuli ka jɔ minnu bɛ yen npogotigininw ka na a ye wuli k'aw jɔ ee u kɛlen bɛ k'u giriya sa k'u sigi su nin bɛɛ k'a fɔ a ye muso kelen ma sɔrɔ ka ala ka diinɛ kunkɔrɔta o ye kunmasuli ye dɛ e ayi o banna o banna a ye wuli ka jɔ minnu bɛ yen u ka na e hali muso kelen ma wuli ka jɔ o tɛ kunkɔrɔta ye dɛ o tuma na cɛ dɔw tɛ na ni musow dɛsɛra cɛ dɔw ka na an k'olu to yen cɛ dɔw ka na an kɛ u bɛ to nin dogodogonin de la sa n'a wulila u bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'u b'u den ka taa kɛ an bɛ denko de la anw taatɔ filɛ nin ye n'u siranna cɛw bɛ na ayi siga t'a la dɛ a ye na fara ninnu kan an ka caya kamalenkɔrɔ minnu bɛ kɔfɛ dɔw filɛ jɔlen nin yɔrɔ in na a ye na a ye na an ka kɛ

aa n ba ye mɔnɛ bɔ n na wala yan ka ɲi i jɔ yan i den dɔw na jala gɛlɛya ye kama ka na sinɔn a kɛra baara ye ni minnu bɛ na a ye na fara n ba kan an ka baya kɛ ayiwa aw k'a bolo di a bɛ ɲɛ aa a y'a bolo di a bɛ n'a fɔ aw bɛɛ kɔni ye kurakurayakɛlaw de ye a bɛ faamu ala k'an bɛ sɔrɔ n'an bolo ko an ye baara in daminɛ bi de an m'a daminɛ bi koyi a kɛla ti fili a kɛbali ti fili an bɛ dugawu kɛ ala k'an n'aw kɔlɔsi ala k'an n'aw tanga ni wodi ku fɛn wa bini jani aw la ala k'o mago sa n ti fila fara ala kan n ti sonyɛni kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n bolo kɔrɔ n t'a kɛ n sen kɔrɔ ni kira ye n bila baara ɲuman min na n b'o kɛ ala ka dafali nɔgɔya ala ka don an n'an yɛrɛ malo cɛ ala kira bonya kama sɔnna rasul ɛ mɔgɔ si ma se ka na fara an ba kan npogotigininw ma na muso cɛmancɛ taw ma na ah, nin kɛra kabako ye dɛ bɛɛ y'i kɛ ten suu ah. minnu bɛ kɔfɛ a ye na musomanin minnu bɛ kɔfɛ npogotigininw n'i ma baya kɔni kɛ i malo don hali a man jan a man jan dɛ jɛnɛyakɛla nɛgɛ ka gɛlɛn ka tɛmɛ hali janɛmɛ maliki kan timina ka di ka tɛmɛ tumɛtumɛ kan yɛrɛ o kɔnɔ in ti sunɔgɔ ale bɛ ten de minnu bɛ kɔfɛ o ka na maloya tɛ nin na o ni maloyara nin na kɔni o de ye lebu ye aw ka yan aa mɔgɔ dɔw ni ka gɛlɛn dɛ ayiwa an b'an wasa ni aw ye a y'a bolo si nin bɛɛ ye fɛn ye an bɛ dugawu kɛ ala k'an n'aw kɔlɔsi yarabi a ye nin kɛ ka hami min to aw la ala k'a bila degun o degun mana ye an n'aw kan ala k'o wuli ka bɔ yen

i t'a kɛ ŋuna ye janɛmɛ a ŋuna bɛ da janɛmɛ de kɔnɔ bɛɛ de ko don mɔgɔ mɔgɔ b'a fɛ k'a kɛ i b'a kɛ n ti fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n ti sonyɛni kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga

ka ala wale ɲuman dɔn ala min sɔnna ka latigɛ ka nin kɛnɛ nin sigi nɔgɔya an ye fo k'a kuncɛ ni hɛrɛ ye o kɔfɛ an bɛ sɔlili danfɛnw ka sɔn hɛrɛma kan an bɛ sɔlili mustafa kan ka tila ka sɔlili a sotigiw kan ka sɔlili a ka sahabaw kan o kɔfɛ ka dugawu kɛ karamɔgɔw karamɔgɔ ye aseyid sherif usman madana haidara yarabi ala k'a kɔlɔsi ala k'a latanga ala k'a don an n'a juguw cɛ o kɔfɛ an b'an ka belebele fo ustaz sedu jalo ka bɔ kayi ba maliba la belebelew ka belebele kɔni vrɛma karamɔgɔ don an y'a kanu kosɛbɛ kabi 2015 an kun taara mawuludu la o la o bɛ eh, a tɔgɔ sirifu u bɛ wajuli dɔ kɛ mawuludu kɔnɔna na mm. donc u b'a don wele ko sirifu ka don u bɛ kuma sirifu kan kosɛbɛ o don tɔgɔ la an karamɔgɔ kumala serifuw kan aa vraiment a ka wajuli tora ne kɔnɔ aa ne ko aa n ko tiɲɛ yɛrɛ n ko ne ye karamɔgɔ dɔ lamɛn su in na o tiɲɛ yɛrɛ la a kanu donna n dusukun na ala nana kɛ an taara gine ko tora o cogoya la ko whatsapp ko nana développer kosɛbɛ n nana a ka vocaliw sɔrɔ ka wajuliw lamɛn n ko nin yɛrɛ de tigitigi kabini o kɛla an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka si d'a ma ala ka kɛnɛya d'a ma a bɛ ala kama baara min na yarabi an b'a ɲinin ala fɛ ala kana fɔ a baraji la fiyewu ala ka sara dafalen d'a ma ala ka an don alijinɛ kɔnɔ ala ka yafa an jurumuw ma ala k'u ka kan alaya kama mustafa kama kurana kama sali ala muhamadu wa sali sa
hali bi ala k'an ni sawaba bɛn o la an badenw n'ala sɔnna ma komi an karamɔgɔ tilala waaju la an bɛ ala fo k'ala tanu k'ala barika da ala min ye bi suba in jira an na o la ni ala sɔnna ma bi su in na bolofa bɛ aw fana ta ka yan ɔ walawalali min kɛra an b'a deli ala fɛ ala k'o nafa n'a barika d'an ma o la an karamɔgɔ minnu bɔra